thoughts in the comment section and uh, I'll be right back. Uh, ife dị n'ife Biafra anụnwa bụ mmegbu bụ ife kpatara ya o nwerọ onye aka ekwutebe okwu Biafra ma ọ bụ na ọ bụrọ mmegbu anyị nụchara agha nụsị agha nachite azụ otu a Naijiria ife nnọkọta anyị nọkọtara na naijiria nwa ma omenala dị iche iche iche ma ụka ndị na-eje dị iche iche iche na-enye anyị ezigbo onyinyo n'iru ndị mba ụwa mana m ma-eji maka ya wee sị anyị nọziala etele ugbo etele mmanụ ee ọ bụ imi ọ bụ ụkwara gị nọrọ ebe ị nọ e, e, o nwere ka a ya-esi emegbube gị ịgwa i kwuo mbọ kwuo ebọ kwuo atọ ọ bụ na emerụbe na ahụ ị sị biko na kama ya ka ị nọọla onwe gị ya na ife anyị nava azụ ọ bụrụ na taa ka bụ gboo i kpokọta anyị ọnụ ife a na-asị ka a hazie ka a hazie enidere nhazi restructure enwegwo nke eh, Jonathan fa mebelụ ya bụ nke ikpeazụ mana o nwegwo nke emebere ma mgbe Obasanjo erika erika ọ na-abụ emecha anya atụghị ya n'azụ emecha anya atụghị ya n'azụ kedu ndị na-achọrọ ka anyị bikọ ọnụ sị weta ife a ewetacha ife a niine e delụ na kọmiti e setịlụ a tụnebe ya tụnechaa anya ife dị na ya bụ ọ bụgodu na ụmụnna n'ife na-eme ụdị anyị kwute ka a ya-esi wee kee azụ nụnwa na azụ a na onu anụ na onye mere nke a na-ata onu anụ onye mere nke a ya-ata nkwana ya onye ọbụla amalụ nke ya ee mana nke ịpụta azụ mba na o nwere ife a ya-ekwu maka na ife ngwa mme ya na ana m adọ ndị na-achị anyị achị aka na ntị maka ife a na-eku mụ na onwe m alọgwo nrọ ya ife a na-eku o nwerọ onye ya-agbanarị ya o kue kue ka ọ ya-esi wee ku onye asịna na ọ nọ n'enu ị fụ ka egbuorie na ana osisi ahụ nọ n'enu eda ada a sị egbe belu ugo belu nke sị ibe ya ebena nku kwaa ya mụnwa sịkwa egbe belu ugo belu nke sị ibe ya ebena osisi ọ nọ na ya daa ọ fụ ka o si adị efebe ebeghị ebe ya na mmegbu bụ ife kpatara eji zọba biafra onye nụrụ agha onye fụrụ agha ama-asị gị ka e jekwa nụba agha ọzọ mana nwe ka a ya-esi megbukete gị since a nụchara agha e wetalụ reconstruction eh, reconciliation and rehabilitation fa etọ ka enwerọ nke m fụrụ ife niile dakpọrọ oge anyị ka pere mpe ee tupu anụba agha emebichiri n'agha onwere nke anyị ka si oke na-emekwa onwere nke emekwara onwere onye ga na ife niile a na-ewe n'ọrụ ndị dị n'isi nche obodo naijiria onwere onye igbo na ya ya na-akpazi ka aya esi wee chee ee ee naijiria ndị igbo anyị afụ ndị igbo ọ bụrụ nke nwa na ebe anyị asị na ife a bụ mmegbu ọnụ ya elughị n'okwu na ụmụnna onye ọbụla na-ekwu okwu onwere onye aya asị taa kpuchie ọnụ nya ọ bụ na fa efere aka n'anya o nwere ndị nụlụ ọgụ ka anyị nọlụ anyị nọkodo ọnụ na naijiria ụfọdụ ndị a nụlụ ọgụ ka anyị nọkodo ọnụ naijiria nọ n'ini anya mmiri ya agba fa ma ụfọdụ ndị a na va asị na aya akwatu e, e, e, naijiria onye ọbụla debere onwe ọbụrụ fa nwa kwakọrọ naijiria ọnụ eziokwu na aya asị na o nwere ka esi wee weta nnu na mmiri na mmanụ kpọkọ ya ọnụ mana afụ mmiri na mmanụ abịago nọkọ ọnụ ọ baba ulu ehe ya na ife o tere aka alụbara apịkwabara ofu onye nọkata kịta ọ sị mba ee eh, na ya ekwerọzi na aya etisa nya ọ bụrụ na ndị a fibere naijiria gba fa nkịtị fa meva ife fa na-eme ọ ya adịrị naijiria njọ n'uche nke m bụ na ụbọchị ka dị fi mekwata ife a na-akwado mmiri a na-akwado izo ọ bụrụ na akpọkọ ee di anyị bịa bịa ka anyị gbaa izu ka ama ka anyị esi wee mee ife a mana anyị azọta ya ehe mana fa sị na olue nke asị ka achaa nsị gị onye ọbụla nataba o nwere ife ikwutelu a na-ajụ ajụjụ ịjụrụ akụ rue ụlọ ọ dị ka ndị Igbo amatabago ife akụ rue ụlọ maka agha nke izizi emeka fa ife onye natazie afụ na o nwere ebe ya anọ nwere ebe ya onye nke lụrụ nwa obere ụlọ onye ọbụla na-azọ ịbịa dịka be mmadụ adịka refugee camp bụ ndị si ezi nata mana ọ dụ nke igbo emeghebekwa anya obere obere ebe ọ gbasara ịlụ ụlọ mana igbo na-eje mba ndị afọ igbo gụrụ ya ee igbo na-eje mba ife eji mara igbo omenụkọ mere ya mgbe nke ya anyị na-azụ afịa anyị na-eje mba nya onye sị maka na anyị na-eje mba anyị na-eje mba bara mba uru mba ọbụla enwere ndị nwe obodo ọbụla enwere ndị nwe obodo nwee ndị na-agba obodo a mmiri ndị na-agba obodo a mmiri agbara ya mmiri obodo anyị eto igbo so na ndị na-agba obodo mmiri maka fa na-eje mba fa na-eje mba na-emepe mba na-enwetakwa uru na mba mana akụruo ọnọdụ mma ma ọ bụrụ na ekwuterie ife mee bụ na abịa n'iru agha o nwe ka a ya-eti tie tie dindindim ịgbapụ azụ kee nkwụcha ndị ya nata bụ ịbịa kee nkwụcha ka a mara ma o nwe ife a ya-ekwute na ya ọ bụla na ebugo nọlụ be nna gị ya na onye natalụ ara m ata ụta onye nọla ebe a ara m ata ụta maka ikekwafụ ọ bụrụ na ọ na-ege ntị ka mmalụ m nwe ka ọ ga-esi wee m fịọ nata mana ọ na-adaka iberi ife anyị nwa ruwe ruwe ruwe nwe ka ọ ga-esi ruruo ọ bụrụ na ị natara agha eribido gị ee ọ maka ife a ife gbasara ịzụ afịa maara igbo arụ na mba ụwa niile ịzụ afịa maara anyị arụ onye zụkata afịa a nwee ebe o wegoro ọnọdụ were ya ka obodo ya ịpụta sị ya apụba ọ na-afịa arụ ịrapụ iji gwa gị eziokwu ehe mana ehe akwa ndụ ka akwa ọnwụ ọ bụrụ na ị gee ntị gee ntị fụ na ọ nwere ka mmiri a si eru ọ kaghị mma na ị natara be nna gị kee nkwụcha ọ bụrụ na mm, asị ka acha acha asị ka ebikọ ebikọ Ọ dị mma. Ee, ee, ihe gbasara ee, ee, ee, kamgbe ee, a- a- a sị na ihe dachiri, ndị ọkụ, ee, ka ọ-

ee ife mere na nke Nnamdi Kanu bụ na ife o bidoro eziokwu na Igbo niile akwadoro ya mana ọ ka mma na imere ụṅara ka mma na ịkara ọnwụ ị na-aghọta ehe ụṅara ọ na-eme ife dịziela anyị kịta bụ ndị Igbo ma ndị ọha na eze ma ndị otu Igbo ọbụla ma ndị katara arụ na Igbo na omenala Igbo ịbịa jikọ ọnụ sị ee ịbịa n'obodo ọbụla e nwee ndị na-eje agha nwee ndị na-akpa agha ọ ndị a na-akpa maka agha ya ezipụ gị jebe agha ụmụ okorobịa ka a na-ezipụ jee agha kịta anyị elugo ọnọdụ ịsị va ee bịa Nnamdi bịa ndị nke a bịa ndị nke a bịa na anyị afụgo na ife unu na-azọ unu etigo nya bụ ogene anụgo ụda ya n'ezie ka anyị esi wee mie na ka anyị esi wee mie anabatara m ife m ee onye isi anyị kwuru nwee mgbe o kwuru okwu si na ife kpatara ejiro wee nebe n'ihe anya bụ na eche na ikekwafu na ndị na-achị achị ya-asị eh, biko ka a hazie naijiria mana nwe ka o si dabazie anyị asị ya na adịkwa ka ife ya na-azọ na anyị dịkwa ka anyị kwadoro gị mana aka ya hazie akpọkọ igbo ndị na-ekwu n'ala igbo ekwuo ka a ya-esi wee mie ma ọ bụlụ na ife a agaba otu anyị si afụ ya ebe ọ bụ na-erute na nzọgburuta na ntụgbuta ebe a na-azọ ihe na anyị ama nnọta ụkwa uche nke dịka anyị tinyekwuru ọnụ ugbu a anyị afụna na igbo ka nwere ike ikwu n'otu ọnụ

ife daghị iberedu isobe iberedu onye na-asị na anyị ama nnọ ọ ya afịa arụ n'izizi ife mbido ọbụla na-afịa arụ ọ ya afịa anyị arụ ịnọkọ n'izizi a bụ ya ndọrọ mana ọ ma nlu ka ife na-eme kịta na-eme ndị Igbo kịta o nwere ife ọ ya abịa ị fụ ka igbo si ejikọ ọnụ akpa izu ejebe nyabaga anyị mabụ na anyị emeta ogbunigwe mana kịta anyị anyị amagoro na o nwere ife igbo ya emenwu na anyị anọnwu ma ọ bụrụ na o lue mgbe a ife na agba igbo igbo anya saa igbo anya saa o nwere ndị na-eji maka ife fa ya akpata tata lee omenala fa lee ana nna fa

kịta igbo anya saa fa jikọ ọnụ mara ife a ya eme ma ọ bụrụ na e nwere ife a na-akpọ first plan second plan ị ghọtagwo ya na ọ bụrụ na igbo ya bịa jikọ onwe ọnụ rapụkene ndọrọ ndọrọ dị na ya e, onye a bụ nwanne m onye a bụ nke na jikọ ọnụ anyị kpa ife anyị eme na anyị afụgo ife bịara na ọ bịara ọ bụrọ anyị mere ife bịara ife bịara bịara neenụ ka anyị esi wee sie ma ọ bịa ma ọ bụrụ na anyị nwanesịa ka a chọọ udo ọ bụrụ na ọ dịrọ anyị asị fa okay ka anyị nọrọ be anyị na udokwa nke m na-achọrọ bụ tigbuo zọgbuo ọ ya adị njọ ndị oyibo na-akpọ violence ife niile anyị na-eme ka anyị were udo fa na-eme ya n'udo eziokwu na o nwe mgbe anyị abịa were udo bịa ndị e, uwe ojii na ndị e, e, ndị niile nọ na nche naijiria ewere egbe gbaba ndị be anyị o wute m and ọ na-ewute m ruo echi na ọ ya bụ na anyị sị ka anyị kpaa ife na udo mee ife na udo a chịrị egbe so anyị ọ ife a niile kpatara e ji wee nwee na a ka na-azọ biafra ọ bụrụ na ọ bụrụ anyị ama afụ biafra naijiria dị n'udo biafra na ee e nwere ife a na-akpọ ndị ọchọ passenger nọ na politics na-achọ ebe a ya afụ ndị afịa ebe ọ dabata ha nalụ wee zelu ị balụ apc ị nọ pdp ị nọ party ọbụla ị nọ na ya ife anyị chọrọ bụ kwụọ aka ma ife ị ya-eme ka naijiria na-aga n'iru ị bụrụ onye igbo ma ife ị ya-eme ka ndị be unu na-aga n'iru n'ime naijiria mana ọ bụrụ na ọ bụrụ na o nwee ife tụkwụtara ndị be unu ị gbara pụva chọba ebe o ghere eghe o nwere ebe o ghere solu sie nya i sichaa nya mmadụ niile erie ya na obi adịrọ m mma na ndị be anyị na-abụ oke ọchịchọ anyị na-eme anyị dịka a ga-asị na ei fa sị mba mba mba mba mba ekwukwana ka ya wee ọnọdụ ya anụnwa ka ya wee hazie ọnọdụ ya ọfụma hazieri ụmụ ya hazieri ụmụ ụmụ ya ọ bụrụ ka e si eme nya anya saa fa na onwe fa maka mgbe a ya-eri elele dị na ya thank you daalụ mm, fa na-achụzi nta na bank mbọsị nta a chụa na bank ọdụ mmadụ alụrị nne